Tá muid bailithe anseo tráthnóna ag bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2017 chun ceiliúradh a dhéanamh agus aitheantas a thabhairt don obair dhátheangach go léir atá ar siúl le gnólachtaí agus ag eagraíochtaí i nGaillimh, Cathair Dhátheangach na hÉireann agus Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.
So tá tábhacht ar leith ag baint leis an oíche seo. Is ócáid mhór é i saol na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe. Léiríonn na gradaim seo an tábhacht atá leis an teanga a chur chun cinn i gcathair na Gaillimhe agus an sár-obair atá ar bun ag Gaillimh le Gaeilge chun é sin a dhéanamh. Déanann Gaillimh le Gaeilge an-chuid obair ó thaobh an Ghaeilge a bheith fite fuaite sna gnólachtaí ar fud na cathrach, ó thaobh seirbhís a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí agus muintir na Gaeltachta a thagann isteach sa gcathair freisin. So is an-oíche é seo mar tugann sé deis do na comhlachtaí sin, aitheantas a bhaint amach an obair atá ar bun acu agus spreagann sé daoine eile, b'fhéidir, dul i mbun oibre amach anseo. Tá ard-mholadh ag dul daoibh as chomh diongbháilte agus atá sibh an Ghaeilge a úsáid mar ghné uathal dhíolacháin i bhur chuid gnólachtaí agus eagraíochtaí. Mar is eol daoibh go léir agus mar a dúirt Bríd, ainmníodh an gradam clúiteach seo in onóir Seosamh Ó hÓgartaigh, Ball bunaithe agus rúnaí cuideachta Ghaillimh le Gaeilge agus cuirim fáilte mhór arís roimh an chlann agus bíonn sé chomh deas an chlann go léir a fheiceáil anseo inár dteannta. Our continued use of the Irish language is also really important with the emergence or the arrival of the European Capital of Culture 2020 which is on its way. The moltóirí were struck again by the very high standards and it just seems that the caighdeán is getting níos airde year on year.

Is léir ón méid atá ráite agus le feiceáil anseo anocht go bhfuil na gradaim ina dlúthchuid agus mar uirlis ríthábhachtach don cháil atá ar Ghaillimh mar chathair dátheangach na hÉireann agus mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Chuir 18 chomhlacht isteach ar an Ghradam i mbliana agus is cúis misnigh é gur chuir. ceithre cinn déag acu seo isteach don chéad uair. Trí bheith pháirteach sa Ghradam seo, tá tuiscint soiléir á léiriú agaibh ar an luach a chuireann sibh ar cheann de na hacmhainní nádúrtha is fearr atá againn, ár dteanga dhúchais féin.
Tosaímid leis an chéad chatagóir, Miondíol, in the retail category. Urraithe ag Galway Bay FM. Ar an ngearrliosta tá, Ionad na Faiche Móire, Eyre Square Centre, Mary's Fish, Gaillimh, Sweeney Oil agus Thomas Woodburys. Is iad na buaiteoirí ná, The category winners are, Ionad na Faiche Móire, Eyre Square Centre. Bogaimid ar aghaidh anois chuig catagóir 2, Turasóireacht agus Fáilteachas, the Tourism and Hospitality category, urraithe ag Fáilte Ireland. So ar an ngearrliosta tá, Clayton Hotel Galway agus The Connacht Hotel.

Is iad na buaiteoirí ná and the category winners are Lorg Media, Táimid ar bís i ndáiríre. Chuir muid go leor obair isteach sa rud seo agus rinne an fhoireann ar fad, Cáisín agus Anna, san oifig go leor. Bhí muid ar stáitse ansin agus bhí sé álainn é a fheiceáil. Tá an gradam féin go hálainn deartha ag Pádraic Ó Ráinne agus tá súil againn an Ghaeilge a choinneáil. Mar chuid den ghnó, beidh sé ann i gcónaí agus tugann sé seo muinín agus misneach dúinn. Táimid anois ag bogadh ar aghaidh go dtí Catagóir 4, Comhlachtaí Eile, urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, agus ar an ngearrliosta tá, Carey Building Contractors, Micil Poitín, PorterShed, Siopa Leabhar Uí Chionnaith. Agus is iad na buaiteoirí ná. Carey Building Contractors. Is fíorbhuíoch gur bhuaigh muid an gradam, so muid an-bhródúil as an obair a cuireadh isteach anso ar dtús. So yes, oíche álainn é, agus le cúnamh Dé go mír bliain eile, b'fhéidir go mbuafaidh muid. An Gradam Mór le cúnamh Dé.
It's only at the beginning of um of the process for us because it's you know having come this far we're hoping now that we can incorporate a few new ideas for hopefully next year and for the future. Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge made reference earlier to Bronnadh Speisialta na Moltóirí agus tá sé seo urraithe ag Judy Greene Pottery. Agus téann Bronnadh Speisialta na Moltóirí chuig The award goes to.

atá ag déanamh iarracht faoi leith chun úsáid agus labhairt na Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn ina ngnó agus i measc na foirne. Agus tá an scláireacht seo á bhronnadh ar The PorterShed. easier than easier than for our, for our members. We have 25 member companies here at the moment and 75 members in total working here on a full-time basis.